Tá Leitir Ceanainn aitheanta mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta agus mar gheall ar sin tá plean teangaidh faofa ag an Roinn Gaeltachta agus maoinithe ag an Roinn fríd Foras na Gaeilge. Sé an sprioc atá ag an phlean teangaidh seo ná úsáid na Gaeilge i gcúrsaí sóisialta, oideachais, cultúrtha agus eacnamaíochta an bhaile a spreagadh. Ba mhaith linne i Líonra Leitir Ceanainn pobal labhartha Gaeilge an bhaile a thabhairt le chéile agus deiseanna sóisialta a thabhairt daofa Gaeilge a labhairt. Fosta tá sé tábhachtach dúinn go mbeadh an seans ag daoine eile atá ar bheagán Gaeilge nó gan Gaeilge ar bith an teangaidh álainn seo a fhoghlaim agus fáil a bheith acu ar imeachtaí sóisialta agus deiseanna cainte le scileanna teangaidh s'acu a fhorbairt. Bíonn leithéidí Club Leabhar, Ciorcal Comhrá agus Pop-Up Gaeltacht ar siúl againn go rialta. Eagraíonn muid féilte macasamhail Féile an Leabhair i mí Dheireadh Fómhair achan bhliain agus An Focal Beo san earrach, nuair a chuireann muid béim ar leith ar scéalaíocht, oidhreacht, siamsaíocht agus cruthaíocht. Níl plean gan phobal. Cuireann Líonra Leitir Ceanainn béim ollmhór ar obair forbartha pobail. Bímid ag obair le teaghlaigh agus déanaimid iarracht iad a thabhairt le chéile go míosúil go mbeidh deis acu bualadh lena chéile, craic agus spraoi a bheith acu agus go mbeidh deis ag na páistí an Ghaeilge a chloisteáil taobh amuigh den seomra ranga, rud atá riachtanach. Bíonn muid ag obair le déagóirí chun deiseanna a sholáthar dóibh a gcuid Gaeilge a fheabhsú agus rudaí taitneamhacha agus spraíúla a dhéanamh trí mheán na Gaeilge, bíodh sin ceardlanna ar scileanna raidió, Turais go Béal Feirste nó an seans a thabhairt daofa a bheith ag obair linn mar cheannairí óga ag na laethanta teaghlaigh agus leis an Chlub Óige. Táimid i gcónaí ag iarraidh deiseanna a thabhairt do dhéagóirí an bhaile pleananna dá gcuid féin a fhorbairt agus a chur i gcrích agus tá muidinne i Líonra Leitir Ceanainn sásta maoiniú agus tacaíocht a thabhairt daofa. Bíonn ranganna Gaeilge ar siúl againn do leibhéil éagsúla líofachta, ó dhaoine nach bhfuil oiread agus focal Gaeilge acu go daoine ar mhaith leofa saibhreas teangaidh a fhorbairt. Bíonn muid ag obair le Gaelscoil Adhamhnáin, le Coláiste Ailigh, le Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall agus le heagraíochtaí agus gnólachtaí áitiúla chun na ranganna seo a chur ar fáil. Tá ranganna Gaeilge againn chomh maith i dteach altranais Naomh Adhamhnáin agus in Ionad Lae Naomh Conall, atá iontach fiúntach ar fad. Bíonn Líonra Leitir Ceanainn ag obair go dlúth le gnólachtaí an bhaile. Cuireann muid an Scéim Tacaíochta Gnó de chuid Fhoras na Gaeilge agus Scéim Gradam de chuid Glór na nGael chun cinn agus bíonn go leor de ghnólachtaí an bhaile ag iarraidh páirt a ghlacadh achan bhliain. Bíonn muid ag comhoibriú le Cumann Tráchtála Leitir Ceanainn agus tugann muid tacaíocht do ghnólachtaí, ag cur aistriúcháin ar fáil agus ag eagrú ranganna Gaeilge do dhaoine ar mhaith leofa tuilleadh Gaeilge a labhairt san ionad oibre. Bíonn oibrí na míosa againn chomh maith. Tá Líonra Leitir Ceanainn lonnaithe i lár an bhaile, 7 Sráid an Chaisleáin, Leitir Ceanainn. Is féidir bualadh isteach chugainn le leabhair a fháil ar iasacht ó leabharlann s'againn, cártaí agus earraí Gaeilge a cheannacht, le freastal ar imeacht dár gcuid, nó díreach le comhrá agus comhairle a lorg maidir le seirbhísí Gaeilge an bhaile. Is muidinne Líonra Leitir Ceanainn. Cruthaigh spás don Ghaeilge.